igbo nwe mmadụ ekelekwe m unu ọzọ udo dịrị onye ọbụla bụ onye igbo udo dịrị ndị na-ege m ntị udo dịrị onye ọbụla dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma igbo ndị ọma ekelekwe m unu ọzọ o nwe ihe m chọrọ ka m kọwaa n'ụbọchị taa enwe ihe m chọrọ ka enwe ozi m chọrọ ka m zi gbasara aha aha aha names n'oyibo hmm. enwere ife ndị be anyị na-aghọtara ụfọdụ n'ime ha mana achọrọ m ịkọwa n'ụbọchị ihe gbasara aha ndị igbo na-aza ihe gbasara aha ndị Igbo na-aza na ilezi anya n'ụbọchị taa ị ga-afụ na afa ndị Igbo na asụsụ ndị Igbo na-alazi ala ụfọdụ n'ime anyị na-eme ha mụtazie nwa n'ụbọchị ha gụọzie ya aha ndị ọcha na um, in the name of baptism ọkwa in the name of na ịwụ- na na na ịwụ kristian na ịchọrọ ịgụ ya kristian name mụ aghọtakwa nke wụ kristian name agụkwara m baịbụl niile m gụrụ ahụka m ebe asọgbu ọgwụ mmadụ ahụ maka na onye anamatara aha kraịst nwa kraịst ụlọ nwa Ehe. mana achọrọ m ka m kọwaa ihe a ka onye ma ihe mara ihe ọ baa uru ugbu a na onwe gị bụ onye igbo mụta nwa gị na-aba ya Cynthia na-aba ya Linda na-aba ya Gloria Ihe ọs- ọsọkọ ya mean ihe dị mma hapụga ya ndị oyibo kwuru sị na name shows identification of a person name shows the identification of a person nke pụtara na akpọ aha gị amara onye ị wụ ọ ya kpatara ị gaghị afụ onye ọcha na-aza aha ndị Igbo ị gaghị afụ onye ọfa- onye ọcha na-aza Chukwuemeka ị gaghị afụ onye China na- na ị gaghị afụ onye China even ndị ọcha na onwe ha ị gaghị afụ onye China na-aha na-aza na-aha na-aza na-aza aha ndị Amerịka ị gaghị ahụ onye Britain na-aza aha- na-aza aha- na-aza aha aha ndị China ị gaghị ahụ onye France na-aza aha ndị aha ndị latin ị gaghị ahụ onye grik na-aza aha ndị japan ha niile ma ihe ha na-azasị aha aha be ha mana sọsọ ndị igbo na ndị afrịka bụ ndị na-aga aza aha ndị ọcha ọ ya bụ ihe m ka na-ekwu mental enslavement and religious deception mkpọrọ ụbụrụ isi mkpọrọ amamihe ka a tụrụ ndị be anyị ha mara mana ekele dị chineke na nzọpụta abịago si n'aha si n'ezi chukwu oke abịama onye chọrọ ịma ihe mara ihe kedu ihe bụ aha ndị Igbo aha bụ amụma lee m anya nke bụ eziokwu ndị ọcha ma ike dị n'aha anyị na-aza kpatara na ha ji gba mbọ ka agbanwesị aha anyị ha were usoro ụka na usoro kristianiti wee na-agbanwe aha anyị mana ndị Igbo ama enwe ihe kpatara na ndị Igbo ji aza aha chi chi chi na aha ha ọ bụ ihe dị ike gaa n'ụwa niile ọ bụ ndị igbo bụ ndị buru ụzọ zawa aha chi chukwuma chukwuemeka chukwudị chukwu onye ọcha anaghị azara ụdị aha And ha makwa na ike dị n'aha mgbe mmadụ na-aza aha chi ya akpọọ gị aha chi erie otuto nnukwute ihe nnukwute ihe ka ọ bụ akpọọ gị aha chi gị na-eri etinyele mgbe ọbụla enweghị ihe mere ka chi gị ghara ịnọnyere gị enweghị ihe mere ka ị ghara ịdị ike ị ghara ịdị ike na mmadụ ghara ịdị ike na mmụọ maka na chi gị nọ n'aha gị and and 24 hours 7 a na-akpọ aha a na- a na-akpọkwa chi gị and chi gị a na-eso gị ndị ọcha chọpụtara ihe niile a wee chọpụta na anyị dị ike na mmụọ ha were bịa sị anyị ka e wepụ aha anyị gbabazie anyị clinton gbawazie anyị kingsley gbawazie anyị dorothy gbawazie anyị angelina gbawazie anyị janet gbawazie anyị afa ndị a dị iche iche ka chi anyị a na-adị n'aha nwee ike rapụ anyị ka anyị nọzie n'ụkpọrọ ọ ya nsogbu nwere ndị igbo ọ so na ihe mere ndị igbo ji nọ na nsogbu n'ụbọchị taa maka na ihe dị na aha aha dị ike ọ kwanụ anyị kwuru sị na ike dị n'okwu ọnụ ya mere mgbe ọbụla a na-akpọ gị a na-akpọ chi chi gị a na-aza mgbe ọbụla chi gị a na-eso mgbe ọbụla ọ ya kpata ihe ndị ọcha chọpụtara ha ji wepụ aha na gbawazie anyị aha na-enweghị isi na ọdụ aha na-enweghị nchọpụta na nke mana ndị igbo na anụmanụ anaghị azakọrọ aha mana ndị ọcha na anụmanụ na-azakọrọ na-azakọ aha e nwee nkịta nọ na be igbo gboo before na mbụ mbụ mbụ nkịta ahụ bingo ị ma na ndị ọcha na-aza bingo ndị ọcha ha na-akpọ pet name pet name pet wụ pet pet wụ anụmanụ mana ebe ndị na-eme ha so isi ma pet name pet wụ anụmanụ ụmụ anụmanụ ụmụ this thing ụmụ ụmụ ụmụ eh, busu eh, mọ nke na nkịta ndị ọcha na-ekugharị n'aka ha na-ebokwa ya aha ha na-ebo mmadụ mana ndị be anyị anyị anyị na nkịta anaghị aza aha anyị anyị anyị kwetara na mmadụ mmadụ mmadụ pụrụ iche na ihe niile chukwu kere mmadụ dị mmadụ dị dị ihe ndị oyibo na-akpọ special and unique mmadụ pụrụ iche ị na-aghọta mmadụ bụ okike mmadụ mmadụ mmadụ bụ ihe yiri onye okike bụ chukwu oke abịama ọ ya bụ mmadụ so ọ ya mere mmadụ ji dị iche na na na ndụ ndị igbo mmadụ na anụmanụ anaghị azakọrọ aha mana ha bịazi unu na-aza aha nkịta na mmadụ Eh, mmadụ na-aza linda na-aza cynthia ka ị na-eboro ụmụ ọ dị ọ dịzi nonsense name kee ihe mere aha igbo igbo amaka ị na-aghọta ee na ndị oyibo ga-asị na name shows the identification of a person o kwesịghị ka ị zaba aha so ihe aha niile unu na-aza bụ aha ndị ọcha bụ aha ohu maka ị- ị- ị gaa n'obodo oyibo sị na aha gị bụ em, e- e, Clifford ha amarago that na ihe a na ọ wụ British slave ị sị na aha gị bụ e, e, e, Cynthia ha amarago that na ihe a na ọ wụ em, e, em, em, South em, em, e, kwado India slave ị zaa geoffrey amago na ihe a na-aha aha na ị bụ em latin slave because each each country niile a na nwere aha ha na-aza so ha ama nke ọ na-akpọrọ ha amago na ọ bụ na ị wụ ohu ha mana ị zaa chukwudi ha ama na ọ nwa chineke ka ị wụ na enweghị ihe ọjọọ a na-asị ị na-aghọta so ya ka m na-ekwu ndị igbo so ngwa na nweghị si iwe onye igbo wụ kristian ka ebe ị gụta na baịbụl na a gbanwere aha mmadụ maka na onye a wụ kristian ma maka na onye a na-aga ụka ebe m gụta na baịbụl a gbanwere mmadụ ọkwa ofu ndị a na-efe arụsị ndị a na-amaghị chineke na-agbanwegharị aha ndị igbo na-agbanwegharị aha ndị na-agbanwegharị aha ụmụ chineke ya na ị gụọ daniel chapter 4 verse 8 daniel chapter 4 verse 8 ị ga-ahụ na eze ndị babilon na-efe arụsị ọgbọ o were aha arụsị ya wee ba daniel ahania ka ọ kpọrọ ya hani ahania gụọ ya daniel 4 8 ndị ụka ya kwa na ị gụọ daniel chapter 1 verse 6 daniel chapter 1 verse 6 ị ga-achọpụta na aha a gụ- a gụrụ shedrak mishak abednego awụghị aha ha ihe a wụ aha arụsị ofu onye eze ndị babilon na-efere arụsị chọrọ ka ndị a chọrọ ka mmadụ mmadụ atọ a kpọọ isi ala nye arụsị ọ na-efe bara ha aha gụọ ya Daniel chapter 1 verse 6 ị ga-ahụ na aha arụsị Shedrak Mishak Abednego ụfọdụ n'ime ụnụ na-agụ ka na-aza Shedrak Mishak Abednego ụnụ amaghị na aha a jụrụ ajụ ụnụ amaghị na aha arụsị maka ụnụ na-aza aha ndị ọcha ụnụ chọrọ ịza aha dị na Baịbụl unu feel na aha niile dị na Baịbụl bụ ezigbo aha unu feel na ihe niile dị na Baịbụl bụ eziokwu unu feel na ihe niile dị ihe aha niile a kpọrọ na Baịbụl bụ ezigbo aha unu feel na ndị niile unu hụrụ na Baịbụl bụ ndị bụ ezigbo mmadụ ndị iberibe mee nchọpụta n'ụbọchị taa were chee uche onwe gị eche kwụsị ịza ịgụ ibu nwa gị aha aha ọjọọ ndị a dị iche iche buo ha aha igbo onye igbo ka ha bụ ghọta ihe m na-ekwu ya mere ndị igbo enwe ihe kpatara ndị igbo ji ebu onwe ha aha aha bụ amụma na ndụ mmadụ aha ọ wụna nne gị na nna gị buru nwere ihe mere ji buo gị ya and ọ wụ amụma ka ha buru na ndụ gị and ọ wụ okwu ka ha kwubiri na ndụ gị ị na-aghọta onye igbo enwe ndị a mụrụ n'ụwa buo ha ọzọ emena ọzọ emena enwe ihe na-eme n'obodo ahụ maka na ndị Igbo kwetere na nwa nwa bụ onyinye onyinye amara onyinye amara si n'aka eze Chukwu oke abịama ya mere mgbe nwa bịara ezinụlọ ọ bụ amara si n'aka eze Chukwu oke abịama so ndị Igbo kwetere na ya na amara Chineke bata n'ezinụlọ site na nwa na ha ga-ekwu okwu site n'aha nwa ka ihe ọjọọ na-eme n'ezinụlọ ahụ ma ọkwa na-eme n'obodo ahụ kwụsị ha ga-ekwu okwu ka ihe ọjọọ na-eme na ndụ obodo kwụsị ma ọkwa na enwe ihe ọma ha na-atụ anya ka o mee n'ezinụlọ ya bụ ha ga-esite na ọmụmụ si n'aka ezechukwu oke abịama bụ nke bụ amara bịa na ha ga-ekwu okwu sị ka site n'ụbọchị taa nwa a bịara n'ezinụlọ a ka ihe ọma dị otu a memere anyị na ndụ a ha wee buozie nwa ha aha ụfọdụ ka e bere ọzọ ọzọ emela onye bụrụ ọzọ emela ọkwa bịa gaa jụọ ese ị ga-afụ na e nwere ihe na-eme n'obodo n'obodo ma ọ bụkwa na ezinụlọ ọ na-adịghị mma nne gị mụọ gị wee sị site n'ụbọchị taa eze chukwu oke abịama ebe ọ bụ na nwa a bụ onyinye amara si n'aka gị bịa site na amara a bụ nke i nyewere anyị n'ụbọchị anyị na-ekwughị okwu site na amara a nwa anyị i- i nyere anyị n'ụbọchị taa anyị na-asụ ihe a na-eme n'ezinụlọ a ya emena ọzọ ọzọ emena ka anyị kpọọ nwa a ọzọ emena ozugbo ozugbo a kpọrọ gị aha ihe ihe a na-eme n'obodo kwụsị ime ihe a na-eme n'obodo ma ọ na ezinụlọ akwụsị ime gị tolitezie sịrị ị wụzie christian na ị wụzie ọzọ bụ gaa gị zabazie ọzọ kọtụ ka odi ahụ zawakwu abbreviation ị wụrụ onye igbo na-aza abbreviation ka ọ gịnị ka ọ na-akpa kwesịrị ịza zaruwe aha n'isi aha wụ ozi aha wụ amụma a kpọọ gị aha otu e si a kpọọ gị aha otu e si baa gị ya ihe ịrịma ama na ihe ebumnuche ndị nne na nna ji ebe aha na-eme a na-aconfirm ya na mmụọ na-aconfirm ya na mmadụ ị na-aghọta e nwere otu onye nwoke aha ya wụ aha ya chukwunọnso ihe e ji ebe chukwunọnso bụ mgbe nne nne ya mụrụ ya nna ya nna ya nọrọ n'ọrụ oyibo enwe onye na-enyere ya aka nwaanyị mụrụ nwa enwe onye na-enyere ya aka ya wee mụọ nwa nwa lebe nwa ya anya lecha anya sị na ebe ọ na nne m anọrọ nna m anọrọ di m anọrọ nso ọ gara ọrụ oyibo site n'ụbọchị site n'aka nwa site na onyinye amara nwa chukwu oke abịama nyere m chukwu nọnyere m ya bụọ nwa chukwunọnye

zaa aha dịka onye igbo a kpọọ gị aha ị bụ onye igbo emee gị ihere emesi gị ihere ị bụrụ onye igbo ị wụ na-eme gị ihere ọ pụtara na ị nabata chukwu kere gị bụrụ onye igbo ka ị na-akpọwere aha ị hụghị onye onye ọcha na-aza aha onye igbo ị na-aza christian name a sị na onye onye ọcha wetara nke onye ọcha wetara nke ọzọ bụ okwu aha gị so ị gụọ ebe a m kpọ na baịbụl ị ga-ahụ na ọ wụghị taa ọ wụghị taa ka ndị a bidoro gbanwe aha aha ụmụ chineke o tego na mbụ mbụ na mbụ mbụ mbụ mbụ ka o bidoro and ọkwa ndị a na-akpọ colonial masters otu a ka ha si wee bịa na-agbanwesi aha anyị sị anyị mee baptism na-ebe christian name ị makwa ihe a kpọ ha colonial masters Ak- colonial masters and mind you whenever there is masters there are slaves colonial master ya ha bụ ya ndị bịa colonize anyị ide ebi- agwa anyị ụdị ndụ anyị ga-ebi anyị abụrụzi ohu ha ọ bụghị m ajigbakwa enwerego m onwe m n'aka ha ihe m bụ nwa chukwu ezechukwu enwe eze chukwu oke abịama pụrụ ime ihe niile onye lọrọ m ụwa wụ ezigbote onye ichie ichie ibe nta onye- o mere ọ mara na me- o mere o mere ọ mara ọdịnala mmepe ọfụma Onye- ọ kara ezigbo nka wee nwụọ laa wee lọkwaziere m ụwa nke ọ lọ m so ama m ihe m na-eme ama m ihe m na-ekwu ama m ihe na-eme m mara ihe m na-eme ị na-aghọta so igbo nwe mmadụ otu akụkọ ọhụrụ n'ara kwado omenala kwado ọdịnala igbo kwado aha ndị igbo ị mụta nwa n'ụbọchị taa bụọ aha igbo ebezina nwa aha ụgha aha aha aha ụmụ aha ndị a dị iche iche aha bụ amụma amụma ka a na-ebu na ndị igbo so o kwesịrị a na-akpọ gị aha amụma a na-abịazu na-abịazu legoro aha ọma anyị na-aza chukwuka chukwunaedu chukwunọnyerem chukwuma chukwuebuka chukwudi chukwukamso chinọmnso aha ọ wụ ezigbo aha ndị igbo kee ihe a na-agaziri azara linda zara cynthia zaa aha anyị na-ama ihe ọ mean for some people na-akụ inyo n'ọnụ ajọ nke ihe ala ha mmiri gaba google gaba dictionary izi ihe onye kwesịrị ekwesị so ndị igbo ka anyị tetenụ na obodo nile etetesigo n'ụra daalụ na otu aka ọhụrụ na igbo nwe mmadụ otuto ekele dịrị eze chukwu oke abịama udo dịrị onye ọbụna na-ege m ntị udo dịrị onye ọbụna onye igbo bụ onye igbo udo dịrị ụnụ onye ọbụna ga-echegharị n'ụbọchị taa mee ihe o kwesịrị ime udo udo udo si n'aka chi ndị igbo were abịa ga-adịkwasịrị onye ahụ n'aha eze chukwu oke abịama pụrụ ime ihe niile ka m kwuru ise ise ise